m sị na ive ọma ya emelu nwoke meelụ nwaanyị o nwere onye ive ọma sọrọ nsọ ọgọ mere ive ọma ya emere ndị nọ n'ụlọ meelụ ndị nọ n'ezi ise na nkịta ri na nke erira anaghị aṅụ mmiri na ovu ọkụ hmm. a kpatara akụ kpatara ntụkwụwa ọnụ ụmụnna nwezuo akụ alo abụrụ na ovu igbu ide na ọkpa na-agba egwu gaba n'iru sị chukwu eke kere ụwa ọgbọ ọgụ onye so ya kwụ amama amasị amasị akwa azụ ụgbọ na-anụ ive orimiri na-ekwu mmọnwụ apịa akwụkwọ aghara kpata mkpa hmm. sị dutekwa ndị maara ive kabata ive ọgha chukwu eke kere ụwa ọgbọ ọgụ onye so ya kwụ zọba anyị zọba ndị ya azọ anyị na ive ubi na-emela ọba ka ọba na-emela ubi aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri mgba gidigidi na oke akpịa na ayị onye vuru chi ye ụzọ ọ gbagbuo onwe ya onye chịrị ọba na abọ gbaa ịdọ ọsụ ọrụ na oke ji ọsọ baa n'ọnụ agbọwa azụ ka ọ ya eji naa chineke nna eke kere ụwa ilo akarịa zọba ndị igbo zọba ụmụ zọba ndị igbo na ilo akarịa mmọnwụ apịawa agba aghara kpata mkpa chineke nna eke kere ụwa ọ kwa a na-achụ igbo igbo ana-achụ onwe ve ndị igbo agwọ na-agba ya na-agharị n'ogwurugwu Odu si na ejeta ọkụkụ akpọ- na-akpa nri anya uhie akọna ya Odu si na ejeta akpọ gwuru ka eji ama nwoke n'ike. Ngwa. anya anya daa unu n'ana Ana m anụ Igbo. onye ji aka ya tinye onu n'ụdọ wụkwa ya ji aka ya gbuo onwe ya na-akwa akwa onye kwụrụ ụdọ Aka m adịrakwa a ya. sị na ọ ya adịla anyị mma ọ ya adịla anyị mma ọ ya adịla nwoke mma dịla nwaanyị mma dụrụ ikwu na ibe anyị mma dụrụ ọgọ ndị ọgọ anyị mma dụrụ ndị enyi anyị niile mma ọnwa enugwu ukwu na ụmụnri ọkụtarụkwe aguleri akaji ugo ndị igbo adịla gị mma adịla gị mma na echeta ochie ọhụụ akpụ ya iru dụrụ ndị niile na-eme ive ndị ichie na-ekwu adịla unu mma ise onye sị na ya bụcha unu bụkwa anya anya akpọ n'anya n'isi ise chineke nna eke kere ụwa nekwe ọjị m ji n'aka eze bụ na chi na-ekwu nke m kwuru adịra mma chukwu were aka wesisi enye n'ọjị ma nke m elotere kwekwu ya aga ọ bụ na m kwuru ya odonigwugwu emeche chukwu were aka eti izi enye n'ọjị

nwa nwa eke igbo mmanwụ na-eke akụrie nne akụrie nne mmanwụ na-agụ arụ akwabago onye enugwu ukwu ihe ndị mere okolobịa mgbe okolobịa na-atọ ụtọ okolobịa tata na-agba ụmụ olumu jeriri ị ma na mmanwụ adụọzị ka mmanwụ enugwu ukwu mgbe mmanwụ enugwu ukwu ji gụba baịbụl ka a ji maa na ndị ọcha eti anyị anekekwe anyị na-ebe ndị ọcha sị anyị ebe n'ime apịlapị na ahịhịa anyị nwere a na-agara ije ma ọ na-ekwuru okwu mgbe jụọ ebe ji mmadụ ebe akpọrọ n'ụka ọ na-ekwu okwu igbo ekene m unu Tupu oge abịa ma ọ ma ma amasị amasị anyị atụgo nzu waa ọjị ọ mmịa ka anyị na-atụ usoro nke anyị nke a bụ nke anyị wee sị chukwu okike abịa mana ife m kwuru n'ọjị ka m kwuru na mmịa ọ ka e si eme ya n'ụwa ọ ka e si eme ya n'eluigwe aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri ọ ya-adịlụ nwoke mma ọ ya-adịlụ nwaanyị mma na akpa ọrụ na-agbawo nkụtụkọ nkụtụkọ nye nwere nke kụgburu ibe ya ọ sọl mechee wụrụ sent pọl anya luo unu ala sị were ọkpa chọwa ife dara mmiri sị chụwa eghu ojii n'oge e mee chi ejiri chineke nna eke kere ụwa ndị igbo anya dị unu n'ala anya dị unu n'ala agwọ na-agba ya na-agharịrị ogwu ọkụkọ na-akpa nri anya oyi akọna ya ewenye m edo na ife niile m gọọ n'ụtụtụ emechego etu m gọrọ ya ka ọ ya-ele